aa kala kati nachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Tikuyamikanso kumwamba kuti tapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka ku mangalande uku munatchona nthawi zonse nyimbo ija ya oyimba wina wakuno amati munatchona ndi chani achimwene anga simufuna kubwera kudzationa ndikamamva nyimbo imene ija ine ndithu ndimakukumbukirani ndimakumbukira kuti koma nchifukwa chani di munatchona amuna inu abale Lero ndiperekenso sawacha kwa omwe aja akatswiri pa maulendo a pa bus kwathu kuno a Khweze eh amatha kwambiri ndi madolo koopsa bus za Khweze ngati simunakwerepo inuyo ndiye kuti inuyo simunayambepo mwakwera bus chifukwa ndi eh ndi ndege ya pansitu kungokhala ndi ulendo wa pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu makono anthu mmutu mwawo mmangoyenda Khweze Khweze buses basi! Za misewu zija kwathu kuno zikuvutabe achimwene. Zikuonekabe ngati palibe kwathu kuno oyang'anira za misewu achimwene. Zochitika zake aah! Zomwe zija za bo bo bo bo. Sindikudziwa kuti kaya tikumapangiranji zimenezi kaya. Ndikanakonda ndithu kutachitika vwandamo wina wake kuti nkhani ya misewuyi achimwene Mwina nkusinthako. Zochitikazi sizoona ayi. Panopa misewu yathu ndiyonongeka kwambiri. Timaona ngati anzathu amene za misewu zimawakhudza ayambapo kukonzanso, kubwezeretsa misewu imene idadukaduka, koma ayi ndithu, aliyense ali duu! ngati moyo uli bwinobwino. Kwathu kuno zinthu zofunika kuthamangira sitidziwa ayi. Magwiridwe a ntchito athu amakhala pang'onopang'ono, mwina poti sipamakhala munthu ndi chitsatsa pambuyopa, koma misewu yathu siili bwinoyi. ndidziphe, ikukokolola miyoyo yochuluka ya abale ndi anasi. Pena mukakwera izi zokwera zimene, zikumachitika zikumakhala zodabwitsa ndithu. Anthu kumenyana mmitu mkatikati mwa galimoto yokweredwayo, galimotoyo ikuyeserera kuthawa mayenje opanda mphondero. Tinati phee kulingalira kuti koma inu, ndiye kuti kwathu kuno anthu ena ake zinthu ngati zimenezi sakuziona! Zikumangooneka ngati zochitika za kuno ndi zina zake achimwene. Ku misewuku kukuoneka ngati anthu oyenera kumayendera kuona kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji, ikuchedwa pati, chikuchitika ndi chani, amenewo samayenda ayi. Kuli anthu ogwira ntchito ochuluka kwabasi. Sitimayembekezera kuti misewu yathu ingamakhale maenje maenje chonchi kwa nthawi yaitali. Kodi anthu ogwira ntchito kumeneko amatani? Tinakamba kale ulendo wina wake kuti ngati ili nkhani yokhudza ndalama, bwanji osabwera poyera Ndikunena kuti akuluakulu, inde, tikanakonda tikadakonza misewu mwachanguchangu koma ndalama tili nazo ndi zochepa kwambiri ndiye tiyamba kukonza msewu wa ujeni kenakanso tipita msewu wakutiwakuti kusiyana ndi kuyamba kukonza misewu yambirimbiri nthawi imodzi koma yonseyonso osatha ayi. A ku unduna wa zamisewu amatani kodi? mwina mwake ubwandefe akuno kuchikumbenife mwina mwake nkhanizo sitimazitsata kwenikweni koma ndithu sizoona ayi anthu ena ake akugona kwambiri akufunika vwandamu ndinakuwuzani kale nthawi inake kuti kale boma lililonse limakhala ndi anthu okonza misewu kumakhala ndithu ofesi yathunthu yawo ya misewu basi amatipalira misewu ya m'makwalalamu chaka chilichonse ngakhale yopanda phula koma imayendeka ndithu chifukwa iwo ntchito yawo inali imeneyo. Dilimpu imatoleratolera timisewu tonse, nkhawa zathu zokhudza misewu mwa Chaferanthengomu ndiye kunalibe. Koma mmene zinthu zidasinthira, maofesi onse a Dilimpu ndi kutsekatseka, amwene, ineyo mpakana pano sindimatha kumvetsa kuti tidaganiza bwanji koma? Lerono milatho inapita, mmalo mobwezeretsa, si chidodo chake iyi. Ayi koma mapepala ali ku ujeni ah, ndi- ndi akachoka kumeneko apita kwa auje Eh, ndi- ndiye kenaka tiyitanitsa anthu apikisane kuti tione kuti abwezetse bridge imeneyi ndi ndani ish amangwetu koma bwanji koma akuluakulu nchifukwa chani zinthu zathu timapanga mozizira koopsa eh? mwina nchifukwa choti palibe otikankha Koma ndithu kumisewuku wofunika kuonakonso bwinobwino kukumayenda kachibwana osati kamasewera ayi. Ntchito zimene zikumagwirika zosalongosoka zokhazokha amwene koma opanda ndi mmodzi yemwe woti ayankhepo kuti kodi inu nchifukwa chani mukugwira ntchito zakaphulira chonchi? Amwene msewu wangopangidwa kumene ndi chaka chomwe sichinathe koma zimayenje mayenje zokhazokha opanda wofotokoza kuti ah, kodi apa zidakhala bwanji aliyense ali duu misewu pena pake idayimayiba msewu wa neno uja zochitika zake zabobobo opanda wina aliyense okankha kuti akuluakulu zikukhala bwanji zinthu zakezi koma chipwirikiti chokhachokha chimwene koma wina wake ndithu akuyenera kudzambatuka makosana ena ake kuwapatsa tiabwande tingapo kuti makosana mukutidyetsatu 0 peresenti inu bwanji kodi Mukufuna kutigwetsa kapena? Malemu Alidzi amene timawakumbukira posachedwapa adayesetsa kuika ndondomeko ya zinthu koma amwene ee! Kusasulasasula kadziko kaja kusanduka masasu okhaokha. Alidzi adati, Iyayi, tikhale ndi nthambi ya zantchito, izigwira ntchito zosiyanasiyana, kaya ndi ampalamatabwa, kaya ndi anzathu ogwira ntchito zamagetsi, opopa zimbudzi zikadzadza, ndi ena ambiri. Tiwasonkhanitse pamodzi amisiri, kudziti kukafunika ntchito kwina kwake tidzingotumiza amisiri amenewa akagwire ntchito monga ticket yawo basi. Koma amwene, basitu, kungodzuka mmawa zonse zija kuziponyera ku nkhongo. Panopa kumangopanga za kaphulira basi, kumakatenga madobadoba a mtauni, tiyeni amwene, pali kantchito kena kake pena pake, akakuganizirani mundionatu ina yake. Owotcha tchipisi kumakagwiritsa nthambo za mawaya. Nthambi ya thunthu ya ntchito ikungokhala, amwene, anthu kumangotaya nthawi ndi bawo basi, mwezi ukatha ndalama tikumalandira ndithu. Aliyense kumangokhala otanganidwa ndi zake basi, kumakangokumana nthawi yotenga ndalama za malipiro basi. Choncho tingatukuke? Amisiri ambirimbiri akumachoka ku sukulu zophunzitsa lusowa, nthambi ya za ntchito ija ikanakhala kuti ikadali mwakale muja, ndiye kutitu basi bwezi akumamwemwetera kuti ntchito sizikusowa, koma pano ayi ndithu, kulibe ntchito, komatu kuyenda m'maofesi a bomamu ndiye ee! malodza enieni, mipando ili kumeneko ee! anthu akukhalira zipika M'malo mwa mpando uku ziphotchoziphotcho za mipando, matebulo ophotchoka, komatu ampalamatabwa ochuluka kwabasi ali phee ku nthambi ya za ntchito, akungokhalira kumakambirana nthano basi. Kuyenda m'zipatala mwathumu achimwene, mabedi otchokatchoka angoponyedwa pena pake, njinga za odwala zongofunika wina wake apeze gudumu basi njinga yatheka zangoponyedwa pena pake, Chidenga kuchiona chikugwa ndithu, opanda osamala kuti kodi zinthu zake zikhala bwanji. Mababu amene, mababutu a magetsiwa, kukanika kuti ayikidwe mzipatalamu. Kuli mdima wandiweyani. Ambulasi zenizenizi kungounjika. Kufunsa vuto ndi chani akuluakulu akuti ah mateyala ndi amene aperesekapereseka basi. Kufunsa kuti basi? Akuti eeh. Basi kungounjika ndithu mpakana kumaola ambulasi. Komatu amene adatitembererayo ayi zikomo mwamva inu? Alidzi, anatisiyira nthambi yathunthu yomakonza galimoto za boma zikasokonekera. Pano ayi ndithu. Aliyense akungopanga dwache dwache. Aliyense akungofunitsitsa ndithu kuti apezeko mwayi woti nayenso aomole gawo lake basi osati kugwira ntchito yoti ithandize Ayi nikisi. Nchifukwa yake timakonda kunena kuti kwathu kuno ndalama zilipo zambiri ndithu, koma zambiri zimalowa m'matumba mwa anthu ena ake ochepa. Tsoka ndilo, zija zosintha kaganizidwe zija zikuoneka kuti zidazizira amwene. Palibenso amene amakamba za kusintha kaganizidwe. Taganizani mmene ankachitira a Chilima muja, kubwera ndi mavuvu awo, tikufuna tisinthe zinthu, tikufuna tisinthe kachitidwe ka zinthu m'boma muno. Nthawi yopita anthu kuntchito kusinthiratu amene akuchulutsa bobobo pa ntchito manjenje okhaokha koma nkutheka ena ake ankangomuyang'ana ali pakakona kena kake kuti mm, muchita zimenezi mpakana liti ndi bomatu ili ni boma mavuvu anu amatha thovu lonse balala pano kuli zii Aliyense akupangabe zinthu mmene zinkayendera kale kalelo, mmene adazolowereramo. Basi. Zomvetsa chisoni kwabasi. Amene adatilodza ifeyo, nde nde nde amene walodzanso hazenolo ya umphawi. Ish. patopu patopu anachezera kuziona mwene. Pachanya pachanya.

akavala chimalaya cha hazenolocho aumaoneka nacho ngati okawa ndalama za anthu mulimbemo anyamata achitaka waleti ayi zikomo mwamva inu Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande.